Rajai Davis le feiceáil ar chlúdach an New York Times, sin é ansin agus é ag déanamh rith bhaile a tharraing na Cleveland Indians go comhscór sé in aghaidh sé.

Buaiteoir an domhain. Leanfaidh mé ar aghaidh. Donald Trump agus toghchánaíocht. Is cosúil go bhfuil tarraingt agus mealladh ag Donald Trump le iarshaighdiúirí. Um, agus moltar é as chomh neamhbhalbh agus chomh díreach agus a labhraíonn sé faoi costaisí cogaíochta. Idir an dá linn, tá Hillary Clinton, faoi scamall mar gheall ar James Comey san FBI, ach más é, tá sí ag gríosadh bonn taca an fheachtais agus ag caitheamh fearg agus fonóid i dtreo an FBI. Deir Barack Obama i North Carolina go bhfuil an vóta ag brath orthu, agus cá bhfios nach bhfuil. Déanann seisean cáineadh freisin ar an sceitheadh eolais seo faoina ríomhphoist Idir an dá linn, ar ndóigh, tá Wikileaks éirithe an-chiúin, ach sin scéal eile. Iowa, Des Moines, Iowa. Dúnmharaíodh beirt phóilín sa chathair sin inné agus tá fear amháin gafa, fear a raibh stair fhada achrannach aige leis na póilíní agus leis na húdaráis agus is cosúil gur ndearna sé luíochán orthu agus gur mharaigh sé iad. Mara na hIndia. Níl fhios agam. Sea, rís atá i gceist anseo. Níl fhios agam. Ó, léigh mé an ceannteidil mícheart. Ní hé an na barra atá toirmiscthe ach dó na mbarraí. agus más ea, tá dó na mbarraí san India ag cur le truailliú aeir na tíre sin. Bíonn na tinte barraí seo coiscthe agus toirmiscthe agus in aghaidh dlí ach déantar iad cibé. So tá tá cúis truailliú na timpeallachta ar eolas againn. Tá an t-údar agus an siocair ar eolas againn ach níl aon rud ag teacht as seo. Tá an contúirt sláinte ag leanacht ar aghaidh. Deir sé é mar atá sé, a deir na hiarshaighdiúirí. Ach más ea, tá scéilín beag ar leathanach 14 faoi chiapadh gnéis, agus baineann sé seo, ar ndóigh, le Trump. Idir an dá linn, tá lucht na bpobalbhreitheanna ag ceapadh go bhfuil Donald Trump ag déanamh dul chun cinn do na Daonlathaigh. Sé sin, tá sé ag spalpadh an méid sin amaidí agus an méid sin gaotaireachta go bhfuil tir i lá ag rá gur ar mhaithe leis na Daonlathaigh atá sé ag seasamh. Dathanna an fhómhair Tá an plainéad ag téamh, agus is é an téamh domhanda seo atá taobh thiar de na dathanna geala fómhair atá le feiceáil ar fud na háite an-déanach i mbliana. Tá na dathanna ag maireachtáil níos faide, tá siad níos buanseasmhaí ar na crainnte, agus feicim freisin nach raibh an aimsir rófhliuch ná róghaofar go dtí seo freisin agus gach seans dá réir sin gur fhan na duilleoga ar na crainnte níos faide. Dódh eaglais in Mississippi go dona agus scríobhadh Vótáil Trump ar thaobh na hEaglaise. Eaglais dhubh ab ea é, nó gorm, más fearr leat. Sprae-phéinteáladh Vote Trump ar thaobh na hEaglaise. Tá cúlra Naitsíoch ag Volkswagen, na déantóirí carr, ach más ea, ba cheannródaithe iad Volkswagen in i gcúlra an chomhlachta, a nochtadh agus go deimhin bhí staraí acu a bhí ag doiciméadú, ouch, ag taifead, stair sin, úsáid oibre éigeantaí i rith an Dara Cogadh Domhanda. Ach tá Volkswagen agus an staraí seo tar éis scaradh, níl a fhios ag éinne cén fáth. Bhuel, eh,

buartha faoin chaoi ina bhfuil na Filipíní agus an tSín tar éis teacht ar chomhréiteach faoi Farraige Theas na Síne. Is léir go bhfuil na comhghuaillíochtaí san Áise ag maistriú agus ag coipeadh agus ag únfairt, agus ní ar leas Mheiriceá é. Bhuel, má fheiceann tú bean ag tabhairt aire do chaiple i gCairo, gach seans gur bean gur banaltra Astrálach í a chuaigh ar cuairt chun na hAstráile cúig bliana déag ó shin agus a d'fhan ar mhaithe leis na caiple. Leigheas na gcaiple atá basctha buailte greadta léasta, ach más ea, tá sí ag fáil naimhdeas ó na húinéirí, nach bhfuil an phoiblíocht seo ag teastáil uathu. Rothko, Theodore? Cibé, tá taispeántas nua i Nua-Eabhrac, sílim, a sheasann in aghaidh an dearcadh go bhfuil Angst inmheánach ag Rothko. Léirmhíniú is ea an taispeántas seo ar chomh dearfach agus a d'fhéadfadh Rothko a bheith freisin. Tá James Burke, iar-Cheannaire Póilíní Contae Suffolk, daortha. Níl fhios agam cén bhreithiúnas a fuair sé ach tá sé daortha. Bhuel, deirtear nach bhfuil ach greim scaoilte ag teicneolaíocht ar an fhírinne. Agus is léir sin ón idirlíon le déanaí. Ach nuair a thugtar an iomarca roghantaí do dhaoine ar an idirlíon, cúlaíonn siad go dtí an seomra macalla sin ina gcloigne féin. Níl fhios agam céard é Slack ach tá Microsoft ag seasamh ina n-aghaidh. Microsoft Teams.

agus cruinnithe físchomhdhála, agus sílim gurb in an méid. Tá Moslamaigh, idir tomhaltóirí agus

soláthraithe soláthraithe ag éileamh aitheantas domhanda agus meas ar a gcultúir agus ar a láidreacht gnó. So sin an méid, sin iad na scéalta go léir léite agam don lá inniu. An. 3ú lá mí na Samhna 2016, súil agam gur bhain sibh taitneamh, nó ar a laghad úsáid, astu agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad. Tógaí go bog é.